ndibwerekere chitsanzo chimene anapereka dr kabambe kuti mabungwe awo ali ngati dokotala amene amakuwuza kuti ukapitiriza kudya nyama iyi ufa nayo chifukwa ndi imene ikudwalitsa matendawo nawo imf ndi world bank zakhala kuno ku malawi nthawi yonseyi zakhala zikutiwuza panganizi Ife tikudyabe nyama imene dokotala uja akutiletsayo. Ndiye ndikufuna kudziwa kuti in 30 seconds mudzachita chiyani kuti no tiyambe kutsatira zimene dokotalayo akutiuzazo chifukwa clearly zimenezo zakhala zisakuchitika in 30 seconds. Yeah, Ofunika Utsogoleri, it's about leadership. And Nithokoze kuti I was able to, uh, Honorable President Joyce Banda anandipanga appoint economic planning minister i was very happy to work with her nthawi imene ija ngati uh, economic planning team iwowa nthawi imene ija tinagwira ntchito limodzi um, ndi zotheka ndithu zimafunika utsogoleri it's about decisive leadership making decisions early and ma decisions amene ayenera kuti atsatiridwe chabwino tibwere kwa dr kabambe funso ndi lomwe lija in 2 minutes mudzateteza bwanji anthu ovutika kwambiri pamene mukukwanitsanso mfundo za imf ndi world bank ndiperekenso chitsanzo china chonena kuti imf ali ngati dokotala amene akumuwuza munthu ali ndi vuto la liva mowa ukumwawu ukuononga liva yako ufa ndiye ifeyo pakati ponsepa takhala anthu osamva utsogoleri wosamva

Lero tikunena kuti 75% ya Amalawi ngosauka. Chaka ndi chaka tikusowa zakudya, fetereza uja anali pa K6 1994, fetereza uja lero wafika K158,000. Anthu akanika kugula fetereza. Chimanga timagula bwino bwino 1994, lero chimanga sitingathe kugula. Mavuto okhaokha, ukapanda kumvera dokotala zotsatira zake ndi zimenezi. Kusamva azitsogoleri athu ndi mavuto athu tikupweteka nazo anthu. Tikufunika chumachi tichikonzenso bwino bwino, timvere uphungu wa IMF wonena kuti simungathe kumangokhala moyo womangokhalira katapira, katapira, katapira, katapira. Mufa nazo ndi katapirazo. Tafa, tafikano pa stage imeneyo, a Malawi tavutika koopsa. Tikufunika tiyambirenso kukonza chuma chathu, titsate discipline. Kodi tikupeza ndalama zingati? Tingagwiritse ntchito ndalama zingati? Tingachepetse bwanji ngongole zathuzi? Tingaike bwanji ma business ena kuti atithandize kubweretsa ndalama zambiri? Chuma chathu ndi umoyo wathu upite patsogolo, anthu apeze ntchito, umoyo wa Amalawi ukhale bwino, imeneyo ndiye ndondomeko yofunikira kwambiri. 30 seconds to you Dr Kabambe. Mwatsindika kuti kusamva, koma pamene sindikuvetsa ndipakuti kusamva kumeneku tidzakuthetsa bwanji chifukwa clearly anthu akhala akuchita kusamverako ndipo tafika pamene tilili pano. A Muluzi anena kuti utsogoleri, sindikudziwa ngati inu mungaunikirepo pa nkhani imeneyi kuti tidzatani kuti. kusamvako kudzathe anthu akamatiuza kuti tasiyani izi ngati dziko tizichitadi and inuyo mwakhalako m'boma kugwira ntchito m'maudindo osiyana siyana ndikuipatu mwakhala kufupi ndi mfundo zimene zimapangidwazo ndipo mukudziwa chifukwa chimene chimapangisa kuti anthu asamamve mabungwe ngati amenewa akamatiuza kuti chitani izi tizatani 30 seconds adilinde example apa ya her excellency dr joyce banda adamvera ulangizi and zinthu zinayamba kukonzeka zimene zimaonongeka anthu akakhala ndi u leadership imene ifuna imvere malangizo zinthu zikhala bwinobwino ku china adanena kuti vesi tifuna imf koma tipanga zolondola we don't need somebody to tell us usamamwe mowa ine sinimwa mowa fomowa ndoyipa ifeyo tikakhala ndi azitsogoleri odziwa zochitikazo akuchita zochit- zoyenerazo chuma chathu ndi dziko lathu tipita patsogolo tisankhe chaka chino azitsogoleri otakhoza kupanga zolondola ndizambiri